pa 12 september kim jong un anayenda 20 hours kupita ku russia pogwiritsa ntchito sitima ikanakhala ndege ulendo umenewu ukanatenga 2 hours ambiri ndodabwa ndi chifukwa chani nthawi zonse akapita kunja kim amagwiritsa ntchito sitima kuyambira 2011 atakhala president iyeyu wayenda matripi 8 akunja koma ambiri mwa maulendo amenewa amagwiritsa ntchito sitima mwachitsanzo anapita ku china kawiri pa sitima maulendo a ku south korea ndi russia anagwiritsa ntchito sitima 2019 pamene anapita ku vietnam kukakumana ndi donald trump anayendanso pa sitima ndipo zinamutengera 65 hours kuti akafike ku hanoi koma ikanakhala ndege akanayenda less than 6 hours kuchoka ku north korea kukafika ku vietnam ndiyebe anthu ambiri amakhala ndi mafunso ndi chifukwa chani kim jong un amakonda sitima m'malo mwa ndege tikayang'ana mbiri ya agogo ake amenenso anali president woyamba wa north korea ankakonda kukwera sitima pa maulendo akunja abambo ake amene analamulira zaka 17 ankakondanso masitima akulu amenewa ankadana kwambiri ndi ndege atangokhala president ndipo sanakwerepo akhala akupita ku china ndi russia kambirimbiri koma ankayenda pa sitima Mwachitsanzo, 2001 anayenda mtunda wa 20,000 km pogwiritsa ntchito sitima. Inuyo tangoganizani president kuyenda kuchoka ku Pyongyang nkukafika mu mzinda wa Moscow pa sitima. Zinamutengera masiku 24 kuti akafike, koma akanapita pa ndege akanayenda masiku awiri okha. lelonso kuli mwana wake amene amakonda kuyenda pa sitima ambiri akuganiza kuti mr kim jong un pamodzi ndi agogo ake komanso abambo ake amachita izi pofuna kuteteza moyo wawo kwa iwowa amaona kuti kukwera ndege ndi chiopsezo chachikulu taona masiku apitawa mr prigozhin anaphedwa pa ndege ndiye mwina kim jong un amaonanso kuti akakwera ndege anthu ena makamaka adani ake akhoza kumchita chiwembu ndipo chifukwa chake amagwiritsa ntchito sitima mwachidule ndikuwuzeni kuti masitima amenewa sikuti ndi achisawawa amakhala ndi bulletproof asikali omuteteza ambirimbiri amakhalanso momwemo ndiye muli bedroom dining mabafa komanso matoilet kuonjezera pamenepa sitima imeneyi imanyamula helicopter in case of emergency chiyerekeze kuti sitima ikuyenda anthu achita chiwembu kim akhoza kuthawa kugwiritsa ntchito helikopita imeneyi ngakhale abambo ake ankaopa ndege kim jong un samaopa ndipo anakwerapo ndege maulendo angapo nthawi ina yake anapita ku singapore pa ndege kuyambira 2011 wapita ku china maulendo 4 maulendo awiri anagwiritsa ntchito ndege 2014 tinamuona kudzera pa tv akuyendetsa yekha ndege televishoni ya boma ku north korea inaonesa mkulu ameneyi mchaka cha 2014 akuyendetsa ndege ngati pilot komabe nthawi zambiri akamayenda amagwiritsa ntchito sitima 12 September, he traveled to Russia by train inali 20 hour trip. Zambiri zimene wakambirana ndi Putin kumeneko ndi zokhudza nkhondo. Tamuona akuyendera mafakitale opanga kasinja, mabomba, mafakitale a nuclear, fighter jet, komanso mafakitale opanga madrone. America ndi yokhumudwa kwambiri ndi zimene ikuchita Russia pomuonesa mkulu ameneyu tekinoloji yofunikira. potengera ndi zimene taona pa television zikuoneka kuti kim jong un anapita ku russia kukaphunzira zinthu zingapo amakaphunzira kupanga ma drone kupanga mabomba oopsa ngakhalenso kupanga ma fighter jet chifukwa zambiri zimene amachita kumenekoko amayendera ma factory opanga zinthu zimenezo tikabwera pa nkhani ya ku ukraine zikuoneka kuti propaganda sikutha akuluakulu a intelligence anatiuza masiku apitawa kunena kuti ramzan kadyrov mtsogoleri wa chechnya komanso mzake wa putin akudwala mwakayakaya komanso ali ku coma koma dzulo ukraine inachita manyazi pamene iyeyu anaonekera ku gulu ali bwinobwino zimenezitu ndi zochititsa manyazi kuona the whole intelligence ya dziko ikunena mabodza ndakhala ndikunena kunena kuti zambiri zimene timamva kuchokera kumbali ya ukraine zimakhala zabodza chitsanzo china nchimene chichi amatiuza masiku apitawa kuti ayi kadyrov wadwala kwambiri ali ku coma koma dzulo tamuona kadyrov ali bwinobwino ndithu akuthamanga mbuyomu anatiuza kuti vladimir putin akudwala kansa iye ayi putin wamwalira mwezi watha omwewu director of intelligence ku ukraine analengeza kuti vladimir putin anamwalira kalekale amene timamuona uja ndi wa feki koma chodabwitsa atangonena zimenezi erdogan wa ku turkey komanso kim jong un anapita ku russia kukacheza ndi putin original zonsezi zikungoperekera umboni wonena kuti zambiri zimene timamva kuchokera kumbali ya ukraine ndi mapropaganda chabe they are not real ngakhale nkhondo imeneija sakuwina analuza kalekale tamva dzulo mkulu wa nato akunena poyera kunena kuti zelensky ngati akufuna kuwina nkhondo imeneyi ndikutenganso malo amene analandidwa zimutengera zaka zambiri almost 10 to 15 years nayenso komanda wa ku america josh kozlov waulula dzulo kunena kuti america ndi biden akugwiritsa ntchito ukraine poyesera zida zawo apapa chimene chikuchitika akuti america imeneyi ikupanga zida zatsopano ndiye kuyesera kwake akumapatsa ukraine kuti azimenyana ndi russia amene wayankhula zimenezi ndi msilikali wamkulu kwambiri wa ku america komanda josh kozlov iye wanena kuti zelensky ameneyi ayiwale zowina nkhondo imeneyi chifukwa zida zambiri zimene zikupita kumeneko ndi zimene zikuchokera ku factory zimene america